asị m na ọ bụ na nche gị wee ruo ọdịda anyanwụ ọ bụ na ị bịara m malụ na m ma achọpụta gị egwu ama m kwe anyanwụ daa tupu ụkwụ m naabọ idute m ebe ị nọ hmm. ewena iwe biko nne m nsogbu adịrọ asịgodi m chere n'etiti ikpere mmiri a n'ụbọchị iri na afịa na anọ dị n'izu m meji obi niile wee chelu obi m ọnụ gị a na-atọka ngwa gwa m kelee ife nne gị kwuru maka ọnọdụ mụ na gị naabọ agwakwa m nne m kama ọ na-ajụ m ihe nna gị kwuru abụ m nna m mana ọ gịwa ọkpara bụkwaranụ sọ otu mkpụrụ nwa nna gị ji ya na ihe ọbụla nna gị kwuru ka ị ga-eme o kwugokwa na ọ chọghị iwe anya ya naabọ fụ mụ na gị ọ kwa ịma na oke osimiri ada akwụghachi azụ chi m edegwo na mụ na gị naabọ ga-abụ ofu o nwere onye ga-egbochi ya mmadụ apụghị igbochi ya

kee ndị unu bụ efu ife achọgbọ na nkịtị nke e ji ihe mụ gị na-achọ bụ efu ebe na mmiri n'ọnụ gị ọla ọbara efu ebe ị nọgba ọgbụgba ọnwụ bụ okwu chukwu nke m kee ife unu chọlụ ka m meelụ unu mezu ihe nke i kwere na nkwa maka ihe e nyegoro kee nkwa unu na-ekwu maka ya ọ bụ na ị mụtaghị asụsụ ọnwụ nke udene ọ bụ na ọ bụghị mkpụrụ ihe mgbu ka a kụrụ n'oge mgbu jizi ndụ zaa oku ọnwụ mkpụrụ ihe mgbu ahụ i riele ya anya mmiri ọbara ọbara i beele ya oku udele ị ga-azarịrị ya

ada nne m nne ọ kwa nlọ nlọ ọjọọ ọzọkwa kezi nke bụ ajọ nlọ ajọ nlọ a nke a bụ nke ugboro ịtọ ya n'ofu izu ụka nke a kalịzikwa ihe e ji ọnụ ekwu biko n'eziokwu ike agwụgo m oge ọbụna m lọ ụdị nlọ a ọ dị nnọọ ka a manyere aka n'ime arụ m kwọpụ mkpụrụ obi adanne ị na-eli nni abanị n'oge hmm? ọ ga-abụkwa nli ndeeli anyị na-eli bụ ihe na-ebutere gị ịlọ ajọ nlọ ị ga-agba mbọ ka ị na-eli nni abanị n'oge nụ hmm. nne ọ gịnị ka ị na-akọ ife a gịnị ka ị na-anụ kee ife gbasara ili nli na ihe m na-agwa gị nne m gịnịzi ka ị chọ ka ọkụkọ kwuo ebe egbe mele ọkụkọ ọ dị ka ọ dị umengwụ inekọta ụmụ ya ihe nke a gwụkwa m ike ụdị nlọ a gba m ghalịị eziokwu hmm? ike agwụgo m ike agwụgo m eziokwu achọọ m ịnwụ nne m ị ma nwụ ị ma nwụ nata biko ọnwụ ama egbukwa gị ị nụ o zugo biko ọ gịnị na-abịa oge ya erugo o zugo biko abịahọ m ebe a ee ka i tinye ọgba aghara n'isi m maka na nke dị m n'isi amahọ m ka m si ebu ya abịara m ebe a ka m ghọta ka ị kọdala olu m ala ka m ghọta ihe na-eme na ndụ m biko nene ife mmụọ ọkpụkpụ gwara m kwuo ka m na-ekwu jụọ ya ọfụma jụọ ọkpụkpụ ọfụma ka ọ kọrọ gị ihe na-eme na ndụ m ha ma na abịahọ m ebe a ka ha tinye ọgba aghara n'isi m ọ ka m mara ihe na-eme na ndụ m dibịa ọbụla chọrọ enyemaka dibịa ibe ya kedụzi ka m ga-esi tinye onye otu m n'ihe mgbagwoju anya sọnsọ ife e gosiri anya ka anya na-ekwu adịrọ m etinye etinye adịrọ m ewepụ ewepụ maka na osebụrụwa ji anya niile ahụ ụzọ nke mbụ bụ na nwa m nwaanyị dị ime ọkwa nwa o bu n'afọ enweghị onye ma onye bụ nna ya ọ gịnị ka o kwuru banyere ya eh? ọzọkwa bụ na nwa m nwaanyị ada alahụzikwa ụla maka ajọ nlọ mgbe ọbụla ọ mụchiri anya ka ọ lahụ ụla ajọ nlọ ajọ nlọ ajọ nlọ nke bụ na egwu adịghị ekwezi akpuchi anya na ọ na-alahụ ụla biko jụọrụ m osebụrụwa ka enwekwuru ka m si wee mejọọ ya kpatara o ji wee neche ebe m na-azọnye ụkwụ wee jee dụọ ọgwụ ọjị na ya biko emego m ihe ana na-asọ nsọ

nne nne biko ife a bụ ife roza megburu ọrụ ụwa onwe m maka achọ m afụrọ m echi ụwa ka ya na-aga n'ihu onye mere na mmadụ ala ka ịtụpụ mmadụ ọnụ ma agụụ na-agụ m ma m na-eri nri emebinanụ m obi nụ nne m biko gbaalụ m gbaalụ m na ọ bụ na m edisturb gị ebe ị na-eri nri o nne gbaalụ m ị nụ anụgo m hmm? gị nke nọ na-ekwu ihe na-ekwu na ọ gbasanụ condition nwa m ahụ arụ adịrị arụ adịrị kezi etu kezi nke bụ arụ adịrị Rosa, kedu ihe i ji kpachara anya na-ada aka na ọdụ agwọ echi eteka? O nwere ihe ị na-achọ m n'ọnụ? Ka anyị jikwa nwayọọ marụ ka anyị ga-eji wee dozie okwu a. Bịa nnenne ajụjụ anyị jụkere biko ewena iwe ọkanza ma chelugodo ọ mụnwa ka ị na-amaja ọ bụrụkwa mmaja ọ kakwa mma ya abụna mmaja ị malụ na isi adịrọ m mma ịma mụọ na-ekokwu ihe m na-ekwu roza bụ ka gị na nwa gị nwoke bịa fụ ndị ụmụnna anyị enwerọkwa mgbe m ji ayọ gị ka nwa gị nwoke nụba nwa m nwaanyị ọ bụrọ ife m bịa ife m chọdebere n'aka ụnụ bụ biko bịanụ kpọọ okwu afa meenụ ka ọra na eze marụ na ụnụ nwa nwe nwa o bu n'afọ ọ gwụ ime ha anara m ya enwerọzi m nsogbu nakwanụ m okoro Agbanụ m nwaanyị a. Kọwanụ nke bụ ịbụla asị bụ na na-enye nwa m n'ọnụ. Ọ bụrụ na abịabugo mbụ bịa kwuo ihe a unu na-ekwu. Nsị unu na ọ bụrọ ya. Ọ bụrụ bịa mgba ọnwụ na-abịara. Ọkwa tata ka o melu ọnwa ise na abalị isii. Time keeper. Anyị ji bịa ebe a. Ọ gị bụ time keeper. Hai! Eh? Unu bịa wee na-akaje mbe na unu na-akọ. kọsị anya nsị unu na ọ bụrọ nwa m nye wa kwechilu ndị wa kwechilu m kpọọ nwa m jụba ya n'iru unu ọ sị na ọ bụrọ ya kedu ihe ọzọ unu chọọ eh? kedu ihe ọzọ hapụnụ nwa m nụnụ gwanụ mama ya onye tụba gị ime nụnụ eh? na enwerọ nwoke ọzọ mụ na ya nwego mmekọ ọ sọ nwa gị nwoke ị nụrụ ya tata bịalị eba ka m mụọ gị ọzọ hmm? onwebe ekwekwa ka mma gị lafuo gị ekwe ka nne gị lafuo gị ekwekwana ka ọ kwanye gị na mmili a ọ na-achọ ịkwanye gị ya na-aṅụṅụ ama m na nwata ọbụla nwa agbọghọ ọbụla chọọ ịnụ di ịchọ ịnụta nwoke nwoke ọ ya-abụ afụ dimkpa afụ ogonogo imi ya mana ọ bụrọzi na otu a nụ gwanụ nne gị nke bụ eziokwu gwanụ nne gị onye tụba gị ime nụ eh? tobenna ịmada ụma ime ụma tobenna tobenna n'anya biko ọ bụrụ na maka ego gwanụ m ka ọ ka mma na ịnala ọ bụrụ na maka ego nne nne karịa iji ụzọ ahụ ụzọ ahụ ụzọ ahụ afọ ime bịa lapụta nwa enwerọ mgbe o ji bụrụ ego gị ka m chọtara

ịkparịgokwa m n'ihu ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ mana ofu ihe m na-agwa gị ee ọkwa ị fụrụ okwu a ọkwa ị fụrụ okwu a dị n'ala nsogbu adịghị anyị ga-ama ka anyị ga-esi wee mee okwu a ga-emecha dịka ogirisi na-anwụ anwụ ma na-amụke ka ndị bịa n'ọfụụ

oke ichie nwoke m ji eko ah oke ichie amarọ m ka m ma esi kene gị n'ife ọma niile ị na-emelu mụ na nwa m nwoke i nwe ike sị na o nwerọ ife ọ bụ mana ọkwa ị fụ ebe mụnwa nọ chukwu nna welucha oke i welu ee ee ichie daalụ m ma agwa ya ee ama m na obiọma ya emegbu ya daalụ rinne ndewo daalụ oo ngwanụ ka ọ dị oo Ee, tobe Ee. Hmm. nne gị afụka anyị n'anya ị fụ nne gị a eh? o kwesịrị m sị ka m m- m luo na geeti a kịta ihe ekwedo m ka ọkpa m a metụ n'anị i debelụ m azụ m makwasị ị kwọlụ m kwọpụ m n'ilo ama m nne m ama m hai ị ma onye mụ na ya kpa kịta n'ekwentị anụ m ka ị kpọrọ oke ichie ọ ga-abụ na ozuru mba ka gị na ya na-ekwu nwoke ji echichi chịlụ onwe ya arụ Eh? nwoke m ji eko Hmm. ị ma na nwoke a mm, sọ ya zụọ gị na mahadum kịta ọ sị mụ na ọ bụ na mgbe ị ya-efe ala nna gị na ya ya-emelili ka ọ bụrụ na Lagos bụrụkwuo n'ụlọ ọrụ ya ọ bụkwa sọ nke ahụ ọ sị na ọ bụ na ị fesịa ala nna gị na ya ya-akpọlụ ma gị nwa ma chinelo nwa ya tụjụ unu mba ofesi ka unu jee mee masters unu ị magoro na unu luzie ebe ahụ unu ewerezie afọ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ na-amata onwe unu ọ kwa ị ghọtago ihe a ọ bụghị ihe ekwu enye gị ọmarịcha akụkọ m nye gị ị maniri nke na m na-akọ ka Mike Ejeagha ị maniri ka ka ka mmanwụ ya ka ọgwụ ya lụnarị ya n'izu ọgụ kee ife ị chọkwara ka m mee kee ife ọzọ ị chọrọ ka m kwuo ọ kwa gị na ozuru mba iwe mụ na gị oke ichie ozuru mba ọkaka na-ekwusịgonu kpebie ka ndụ m ga-esi wee jee enwe m ọnụ okwu ka m banye n'ime ụlọ jee lala ụla na enwerọ m ọnụ okwu onye iwe mụ na gị ngwanụ tobe nna o nne mmadụ ọma nekwa ọmarịcha akụkọ m kọlụ ya ya bụ na a sị na ụmụaka dị aṅa ka a kọrọ akụkọ a onye a na-ama n'elu na-ata isi n'aja ee ya ka m gwa nwa ọ dịka ya sị na o nwere ife ọ bụ hai

ife a bụ ife m kwere ya na nkwa ife a bụkwa na ife m chọrọ fụ onwe m mụ na nne m ga-akpa o anyị ga-abịa fụ ndị be unu ịnụgo tobenna atụgoro m gị asị mbụ nwee okwukwe ebe m nọ ịnụgo

ka anyị emenata a sị m na ọ kalịa mma ma nwụọ anwụ bụ na ihe eme nye otu a ka i si akwụ m ụgwọ afụfụ niile m talụ gị ee ife akaja niile eji m wee mee na be anyị a maka nna gị otu a ka i si chọọ ịkwụ m ụgwọ ee ewelu m ndụ m debe tụtụrụ ndụ m tụfuo tụtụrụ ọnwụ maka gị bụ nwatakịrị otu a ka i si chọọ ịkwụ m ụgwọ ọkwa ya hmm. mana ka m gwa gị ife ọbara m ọ ya-anọ n'isi gị ee ọbara m ya-adị gị bụ nwatakịrị n'isi ọkwa ma ikwe ka nwa nwanne na-abụ ọnụ nweta ya mma egbulugo onwe m a sị na mma egbulugo onwe m mma egbulugo onwe m mma egbulugo m nwata gị le onwe m nekwanụ m na m atasịa na akwụ tielu na ọkụ ka akị ei mma nwụrụ gị ọbara ulu mma egbu onwe m mma ọnwụ bịa gbulu m mma egbu onwe m mma egbu onwe m ei na-abụ niile nta anago m n'iyi kedu ife ị na-akọ tobenna gwakene m gịnị ka ị na-akọ ife a nwee ndidi nwee ndidi chi na-efo afọ m na-ebu ị makwara ndị mmadụ chọpụta na adị m ime ọ ga-ebutere mụ na nne m ife ifele negodi ka m dị kwa ụbọchị m na-eyi otobo ka nne m wee ghara ịchọpụta mana o bidogo na-enyo m maka na arụ ya agwabago ya eziokwu adanne kee ife ọzọ ị chọrọ ka m mee nwee ife m na-aghọtarọ tobenna kọwalụ m achọrọ m ka ị kọwalụ m ife m na-aghọtarọ tobe ife abụkwa n'ife ikwelụ m na nkwa ife abụkwa n'ife ikwelụ m na nkwa ịṅụrụ m iyi gwa m na ọ sọọsọ osebuluwa ga-egbochi otu ọ dị gị n'obi n'ebe m nọ m wee kwetara ihe i kwuru wee buru obi m niile bunye gị buru arụ m niile wee bunye gị ọ kwa gụnwa bụkwa na ofu onye gụnwa bụkwa na onye izizi maka na ị gwara m na chi anyị jikọtara onwe ha na mbidosi ụwa ị bịazie kịta na-asị m chelu cheluzienụ maka gịnị Tobenna biko adanne chelụ Rosa mụ chelu kekwa nke bụ mụ chelu biko kedu ife m kọrọ kịta ị na-aghọtarọ kedu ife gbala gị gharị n'ihe a m kwu kịta na nwa m nwaanyị sị na afọ ime o bu na nwa gị nwoke tụbara ya ya ọ na-agbagwoju gị anya ịghọta ngwa chee ka m kọgharịziara gị ya na nwa gị nwoke tụbara nwa m nwaanyị ime ị ghọtago ya ị fụ ka m si enene gị ihe niile ị kọ ajambene o nwedịghị ihe m na-aghọta maka na nwa m nwoke anyị na-ele anya ma onye ọ ya-anụ hmm. ọ bara ulu ka m tiwaziala unu ya bụ akụ oyibo Nsugbe ị fụ nwa m a ọ na-eje ịnụ nwa oke ichie ozuru mba ọ ka ị fụ na o nwerọ ka nwa m ya-esi rapụ ebe a na-echi ọzọ jebe ebe a na-alụ agwụ Rosa ee ọ mkpụrụ ọkpụkpụ naabọ a unu na-agba onye ka mfa ya eji na-eli nri ka a ga ogbukwu olu m nwa a na-ekwu ịgbaju ọdụ ebe niile n'ọkpa ọ nya bụ ihe a ya-eli ọ ife a ka ị nwere ikwu n'okwu a ọ bụrọ ife mụnwa tụrụ gị anya ikwu o nwerọdị mgbe o ji bụla ka m tụ gị anya ikwu n'okwu a elo m na ife ị kwesịrị ikwu bụ ịjụ nwa gị nwoke ajụjụ maka na ọ nyanwa kwesịrị ibi okwu a nna tinye ọnụ n'okwu a ke nke ị dọlụ duu ka a ga-asị ka a ga-asị na onye fụrụ ụzọ mepee ọnụ kwuo okwu maka na ọ gịwa ga-atọsa okwu a okirike ụdị ede ekwesị okochigo gị ọnụ ịmụọchị ka unu si aga tinye ọnụ n'okwu ka ndụ Rosa jụọ ya ajụjụ ọfụma kedu ihe ị chọ ka o kwuo nnenne kedu nke ị na-ewere aka na-abọju nwa m n'ọnụ na-etinye okwu n'ọnụ gịnị ka ị chọrọ ka o kwuo afụ m na i yilugo akwa ifele kpuo iku ofu mkpụrụ ifele adịrọzi n'iru ị ghọgo ọkwa ọkwa sị na ya na egbe dinta gbaa ndụ were ọnụ gị jụzia nwa m maka mụnwa bụ nne ya ajụgo ya ọ sa m ife ọ sa m welụzie ọnụ gị jụọ nya ma ọ ma ife gbasara afọ ime nwa ya na mụnwa ya-ekwuzi ọ bụrụ na nwa m mepee ọnụ ya sị na ọ ma ife gbasara afọ ime a achịnyelu m unu ụkwụ m aka m enu nna ngwa ọ gịnị ka ị na-enelụ m ị chọrọ ịjụ ka mụwa jụzie nya nụ nna m ọ gịnwa tụba nya ime ọ dị ọ bụrọ mụ o Tobenna ị nụgo ya kedu nke bụ tobenna unu afụgonu na ọ bịala ije na gị na nwaanyị ọnwa ebe ọ wụ arụ ya ji echele towel ya biko nụ ee nwa m ụna ehe nekwa nwaanyị ka ọ nabago

mana ị gwabeghị m onye ị bụ mụ na gị bụ ofu ị bụ m abụkwa m gị aghọtarọ m ị bụ onye e wepụtalụ maka ịga ije m gago iji mezu nkwa m kwere onye mere m ife niile nke a bụ ọgbụgba ndụ m gbara keezi otu ife niile a si gbasa m

jikọtara ọnụ wee nye agbaalụ unu ndụ i si na ite ojii kulu mmili wee ṅụọ ka e wee kwụsị akpịrị ịkpọ nkụ nke obi e tiwara etiwa na aghụghọ ị bụ ya ọ bụ gị unu abụọ wụ otu